Apa tichitenso mothamanga zedi nthawi sikulola iyayi kwabweraso tu wina wa ku mcp uku akuti tu iyeyo nde athana ndi Norman Chisale komaso uthenga umeneu upite kwa Peter Mutharika eya akuti Peter Mutharikayo ndi Balaba uthenga upite kwa iyeyo ayi zambiri tionele limodzi tikambapo tu izi chifukwa ena amangidwa nazo izii.
Boma la balaba la nkulukuta moyo la dpp mwaonetsa kale nkhanza kwa amalawi amalawi akadzudzula nkhanza zimene muwaonetsera amalawi akufuna kwabwino omenyera maufulu akawo akadzudzula inuyo a dpp mumaopseza dziko lake ndili ma- silili magaye lomaopseza nalo dziko lake silili magaye lomaopseza nalo mwandimva kaya ifeyo tipitirira kukudzudzulani ngati mudzipanga zopusa mupangazi mwandimva kaya a Norman Chisale ndinakuchenjezani kale ndipo inuyo a Peter Mutharika mukapitirira kugona

iwe namalomba inetu zopusa ari sifuna wako mukapanda kuchotsa a dpp kuchigawo chapakati kupititsa kuchigawo chaumwera ndiwachotse ndine ndiwachotsa ndinji ndipirikitsa mavenda onse ochoka kuchigawo cha- chakumwera kubwera chigawo chapakati kudzatibera chimanga ndapirikitsa ndinji ndikupanani mabatire chaka chake ndi chino pusa Chabwino mmene tamvera pamenepo komaso nde kuti tikuonera limodzi kumakamba zoti akutiso bwanji awa eeh avalatu icho nde kuti chichani basi chi mask tu chonchotu nkhani zake akuti akufuna apeleke uthenga kwa peter mutharika ayi komasotu nde kuti akuti iwowa athana ndi chisale kudabwa nawo tikuti nde muthana naye bwanji inu ngati muli amphamvu bwanji mubisa nkhopeyo? Posachedwa pompa I think last week tinabwera kudzakupatsani nkhani yokhudzana ndi wina uja amakamba zonena kuti ose alomwe tithamangitse chigawo chapakati, tose tose tose tose a mcp uthenga uwu tiwathamangitsa alomwe, amene uja timati uyutu abweretsa zogawanitsana mdziko muno. Amangidwatu uyu, anamangidwatu chaposachedwa pompatu I think munaitsatiraso nkhani is it dzana kaya mutapa amene uja? Nanga uyu kodi aah uyuso ndi uti? Amadzamvekadi ngati yemwe uja ija in accent ya kamvekedweko koma ayi ndithu iyisotu yangophulika lero akuti no asaophyeze anthu omenyera ufulu. Kumangotsalira pa uja anamangidwa uja. Akuti asaopseze ena anthu omangi, omenyera ufulu. Sizoti ada anamangidwa aja zimene ankayankhula zija ndiye kuti no mwina mwake zinali zomenyera ufulu kapena? Ayi koma nkhani ndi imeneyo tikungodabwa maufuluwo kodino muti muyankhulapo chani? Chifukwa chomwe tikumva apo uthenga upite kwa Balaba, kwa Bala Balaba usaopseze anthu. Komanso nde kuti Noledge asalekelere zopusa kuti zizichitika mdziko muno, Chisale ndi zoti asatani amuchotse ntchito, ngati samuchotsa ntchito, iyeyu amuchotsa yekha kuti kaya ndi zida wanyamula mmanjazo apanga zoti amuchotse Chisaleyo! Eya akutero, akuti iye amuchotsa kuti athamangitsanso ma vendor onse amene ngochoka kummwera koma ali chigawo cha pakati ichi, ayi ndithu, tikumakambabe kuti mabulutuwatu ndi zoti chimene akumaiwalira ndi chimodzi chonena kuti. Anthu amene akunena kuti ma vendor ochokera chigawo cha kumwera ali chigawo cha pakati kumapanga ma business kaya ndi ku Lilongwe kaya ndi kuti kaya ali ku Mzuzu kaya enawo chigawo cha kumpoto. Chakuiwala nchonena kuti ma vendor amenewowo inde akuchokeradi chigawo cha kumwera. Anthuwodi achokera chigawo cha kumwera koma ali chigawo cha pakati. Ku chigawo cha kumwera konso kulinso anthunso omwe ndi ochoka nde kuti chigawo cha pakati koma nde kuti ali ku chani? Ali kumwerako. Mwaiona imeneyo koma kwawo ndi chigawo cha pakati. Kodino mukupanga insinuate kunena kuti no anthu amene ajanso athamangisidwe kumeneko? Nanga si zimene mupanga advocate? Kodinso anthu a kumwera aja athamangisenso nde kuti achewa amene ali kumeneko kuti abwerere nde kuti chigawo cha pakati? I think tiziona no dzikoli ngati Malawi. Kodi anabweretsa za zigawozoni ndani kodi? I think ameneyonso ndi osokoneza amene anabweretsa ziga- nkhani za zigawo chifukwa chani pala sanalingalirepo zoti kuzakhala anthu ena ake omwe no ndiopereweredwa mukaganizidwe chonchi mwaiona amene aziziona ngati kunotu no basi no region ija ndekuti isanduka ndekuti dziko palokha hmm? chigawo tu ndi chonena kuti chili mkati mwa dziko mukamati chigawo kaya nchakumwera chili mkati mwa dziko so one, one, one country eh? one people Ifeyo ndi a Malawi basi. Ife ndife a ndani kodi? Ife ndife a Malawi. Mwaona, nkhani yaketu ndi imeneyoyo really. Nde kaya mufuna kuyankhula zotani, mungathe kuyankhula ndithu kupanga criticize, komano nde kuti no criticize it criticize it munjira yonena kuti ngati mukuyankhula zimene mukutsutsana ndi bomazo zisakuyikeni m'mavuto, chifukwa chonena kuti no muli ndi ufulu woyankhula, democracy inakupatsani, komanso muli nde kuti ndi udindo. Yaa, ufulu ujatu umabwera ngati coin. Inu ndalama ija ya chitsulo iri ndi one side nde kuti kuli ufuluwo, side ina kuli responsibility, udindo kunena kuti no, ndikuyankhulanso zimene sizingaphwanye malamulo, umenewo ndi udindo wanga. Kupanda kupanga choncho nde kuti ndikapezeka mu chitokosi. Nde awa akamawamanga awa, ena azinena iyayi akupanga za ujeni, kuma, aku, aku, akulanga anthu chani chani, hmm? Zomwe akuyankhula sitikuvaposo chinthu china chilichose chimene chingakhale chothandiza dziko lino nanga apopo chimene chingathandize ndi chani izi zomwe no atathamangisa ujeniwo mu Lilongwe nde zosiyana pati no ndi zija akupanga a xenophobia ku south Africa kuja mm khala pasi ndikumaloza zala amene aja mupanga zolakwika mupanga zolakwika kodi inuyo nde kuti mukufuna muzipa muzizifananiza ndi mazulu aja zochitika zanu We thought kunena kuti Malawi could be better than this. Malawi imayenera kukhalabe yosiyana ndi zomwe zikuchitikazi. Nde awawa akuti azibisa. Komatu kusamalatu kwambiri. Yapezeka zonena kuti mwanjira ina yake akupezani, akutapani. Chifukwa polisiyo ili ndi njira zawotu zimene imagwirira ntchito. Ma guys mumakhala pansi kumaiphweketsa polisi ya ku Malawi. Koma simumadziwa zoti kodi no ili ndi ma capability otani. Pali ma guy ena ake omwe ntchito yawo iwowo anangopangatu zonena kuti azimenya kafukufukutu nkhani zija ngati zachitika, azimenya kafukufuku ma deep investigation achina CID aja, it's possible to crack you down chifukwa chani, fanzi yomwe ikujambula yomweyo ndi imeneso imakakuperekatu, mwaiona? Eeh, pa mpanje pano olo kungonena kuti iyayi amene angakhale ndi information ya uyu timpasa mwakuti, eeh ndi mmene pavutira pano. Nanga samauzana ati aah anada a ujeni tu amayankhula izitu eh koma anaithatu omwewo oh unali a ujeni eh anaithadi komanso zoti kumbali akakupanga betray so let's be very very careful ma guys ndimangofuna kunena kuti no again ma phone tinapatsidwa ndipo tili nawodi Tikudziwa pamene no pamayatsira camera, timayatsira camera, tikupadziwa no tsopano. Ndipo tikudziwa zoti camerayi tikaijamb, tikayi, tikayiyatsa, imapitaso ku video. Kenako no basi, ife nkumayankhula, zimene tikuyankhula zija nkumazitepa no tsopano. Poti no tazindikira zimenezo sizikutanthauza zonena kuti ndiye kuti tizingoyankhula zina zilizonse, zofoira ndi zofoira. And kubweraso ndi zida, what are you trying to say, eh? Inuyo ndi amphamvu kwambiri, zida zakeso zimenezozo. mm basi chimtengo inuyo ndi amphamvu kwambiri olo ndi chisale yemweyotu simungamugwetsetu olo mutakhalatu mwanyamula zida zanuzo kaya nzotani simungamugwetse fa kamunthu kake kakuonekaso ndi zoti no ndikoondaondaso kopanda mphamvuso ngati ako mm mukamayikaso zimbendera za chipani eh what are you trying to do? Mukuyipisatu mbiri ya chipani tu inutu tsopano. Nde inunso a ku chipaninso ndi ku ndi ku eh ndimafuna ndiziti ndi kupepera kwanuko. Yeah of course ndi kupusa kwanuko kumeneko. You sit down and you're just watching this. Akuwononganso dzina la chipani chanu cha mcp and then titibwerano mawa ifeyo ndi kumadzanena zonoti inu a mcp ndinu zigandanga zochitika zanu. How are you going to refuse pamene magayewo akupanga nde kuti akuyika nde kuti zija ni zimalogo za chipani chanu? Eh? Nanga si paja si anaikanso nde kuti kaya nayo t-shirt kaya chani koma ikuonetsa nkhope ya Chakwera there ndi nkhwangwa penapo. Mm? Kumabwera inuyo mukulolera zimenezi zichitika osadzudzulapo yayi. Nde kuti you are in support of this. Mayenera muzidzudzula. Now tikamabwera mawa ndikumanena kuti inu ndi zigawenga inu ndi zigawenga don't sit down kumanena zonena kuti yayi eh mukutinena ife chani chani. Eee muli ndi maumboni chani? Maumboni akapose zomwe zuchitikazi? Why can't you condemn this? These boys tu ndi oti akamangidwa akavutika ngati mfana uja am'manga uja. Mwamuona pamene am'manga chonchija? It's quiet tu basitu chetechete palibenso amene akutani? Akutsatira kuti zikuyenda motani. Ndi zii zii basitu. Zoti Yeo Jai kaya panopa akutani kaya, kaya akupunthidwa, kaya akudya chani, kaya ku, kaya kukhala opanda, kukhala opanda chakudya ku ndendeko, kaya ali kuti, nobody knows panopa, mwaiona? Umakwiririkatu ukapitatu kumene kujako. Nde tatiyeni tisamaleni mwina mwakenso ikhale langizo. Inuyo inu, inu, amene mukuzitengera kwambiri inuzo, it's time now to accept kunena kuti no, mcp inaluza. Achakwera analuza and inuyo munatuluka m'boma accept that komanso muvomeleze kuti kutuluka m'bomako sizoti kunali konena kuti ifeyo kudana nanu yayi koma because you failed us munatilephera so there was no way ifeyo kupitiliza ndi inuyo anthu oti mukulephera we needed to change you kuti pabwere ena ake amene angazabwereseko kusintha, why cant you accept that ngati muli ndi mavuto kapena ma battles don't pick battles ndi anthu amene akulamulira panopa because those guys are not your enemies adani anu inuyo ndi achina chakwera omwewo amene nawo ndi amene anapangisa achina chimwendowo ndi amene anasokonezatu ulamuliro wanu chifukwa they were the leaders and they failed to do the right thing ndichifukwa chake ino tidapezeka kuti tinachosa amene anakuipitsirani zinthu ndi amenewowo nde muziloza zala amenewo ee osati muziloza zala amene alipo pano mavuto amene mukuwanena kuti achisale kaya apanga zotani kaya polisi apanga zotani don't blame even achisale uyotu wazibweretsera yekha and iweyo osakakutapaso ee someone should not come kuzapanga blame polisi iyayi komano aziku blamanso iweyo kumene tiku blamera kunena kuti why are you doing this mukapangiranji zimezi muzikalasila moto akutitu.